bụ ezinụlọ ndị ọcha kpọrọ ndị bekee kpọrọ ya family ezinụlọ bụ ọgbakọ ndị mmadụ sitere n'otu ọbara ọ sị na ọ bụ- ọ bụ nne nna na ụmụaka na-emebe ezinụlọ nna bụ onye isi ezinụlọ ọbụla nne na-esote nna ma bụrụ onye enyemaka ya n'ezinụlọ ụmụaka bụ ndị nọchite anya n'ezinụlọ ụmụaka na-eme ka ezinụlọ na-ekpo ọkụ ma na-atọkwazi ụtọ ebe ọ maji agba mbọ ebe gị na o nwee ezinụlọ nke ya mgbe nwoke tozuo oge nwo- mgbe nwoke tozuo oge ihe e ji nwoke eme lụta nwaanyị mụta nwa o wee gịnị ezinụlọ nke ya Hmm? Ee. Ehe. ya bụ ya bụ onye isi ya na-ekwu ihe ga-eme n'ezinụlọ Hmm? o mee gịnị na nna na nna ga-ahụ ezinụlọ ụlọ- ezinụlọ ya n'anya na nna kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ ya n'ezinụlọ mgbe nna na-arụ ọrụ ya nne na-arụ nke ya ụmụaka na-arụ nke ya ezinụlọ bụ gịnị ka dị na mma eziokwu asị ọ bụ eziokwu mhm. ngwa ka anyị gaa n'ụdị ezinụlọ ndị Igbo were ụdị ezinụlọ atọ na nke a ụdị ezinụlọ dị iche iche e nwere ụdị ezinụlọ atọ na ndụ na na omenala ndị Igbo ezinụlọ ndị a gụnyere nke mbụ ezinụlọ otu mkpuke nke abụọ ezinụlọ ụbara mkpuke nke atọ ezinụlọ mbisa nke a bụ extended family nke a bụ nuclear family ma nke a ndị ọcha enweghị nke a ugbu a a ga-akọwa ha n'otu n'otu a kọchaa ha n'otu n'otu a bịa na-emezie ọrụ ezinụlọ na-arụ e nwere o o nwere ọrụ ezinụlọ na-arụkọta ọnụ wezi ọrụ nna nwee ọrụ nne na ọrụ ụmụaka Mm? ngwa ka anyị kọwaa nke mbụ ezinụlọ otu ndụ na omenala ndị Igbo ezinụlọ ndị a gụnyere nke mbụ bụ ezinụlọ otu mkpuke nke abụọ ezinụlọ ụbara mkpuke nke atọ ezinụlọ mbisa ezinụlọ otu mkpuke bụ ụdị ezinụlọ e were n'Igbo ọ bụ nna nne na-emebe ezinụlọ otu mkpuke ọ wụzi ha na-enwe

mgbe gboo ihe ihe e jibere esi nri bụ ekwu ọ na-adị nke a bụ ekwu etinye nkụ ebe a etinye nkụ ebe a tinye nkụ wezie ite sie n'ọkụ Okay. Then Mana we tata. put stone, stone, stone. Ehe. Wood fire, wood fire, wood Mm. fire, wood fire.

nwunye na ụmụ ụmụ ya o nweghị ndị ọzọ ha na ha bi nke a wee sị anyị ezinụlọ ụbara mkpuke ya bụ ụdị ezinụlọ otu nwoke ndị nwunye ya na ụmụ ha na-emebe ebe a nwoke nụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ebe a nwere ike bụrụ abụọ nwere ike bụrụ atọ nwere ike bụrụ anọ ha mụta ụmụaka ma ọ bụ nwa ebikọrọ ma ha na-enwe ọtụtụ ekwu ọkụ hmm? ha na-enwe gịnị ọtụtụ ekwu ọkụ maka gịnị ị lụọ nwaanyị atọ ị rụọra ya ụlọ mkpuke ya ndị be ga-ebi

ndị a enwee ndị a enwee ebe ogige ha ndị a enwee nke ha nwoke ma o righị nri ebe a o rie nri ebe a Hmm? Hmm? ee ị ma mgbe gboo ma kịta ndị omenala nwaanyị nwaanyị nọ na nsọ adịghị adịghị eri ihe nwaanyị nọ na nsọ nsọ nsọ siri ya bụ ọ bụrụ na nwaanyị nke a nọ na nsọ o ribe nri ebe a ọ bụrụ na nwaanyị nke a nọ na nsọ o ribe nri ebe a ma ha ya bụ nna ha ọ ga na-echekwa ha ya arụrụ ha ọrụ nna na-arụ n'ezinụlọ hmm, o doro anya o doro anya hmm. ya tinyere nne na nna ya ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị ndị ọgọ ikwu na ibe dị iche iche mana mana ebe ya na nakara ihe ozi mebere gịnị ezinụlọ mbisa ya bụ extended family o doro anya a bịa n'ebe a wee sị anyị ọrụ ezinụlọ na-alụ ọrụ ezinụlọ na-alụ nke mbụ bụ ọrụ ọzụzụ a mụọ nwa ọmụmụ a mụọ mmadụ a zụọ ya n'usoro omenala ndị obodo ahụ n'ebe nke ebe ka ha ga-azụ ya ngwa ihe ya- ihe kwesịrị ịma maka maka be ha ọ mara ya tupu o mee gịnị ọ gawazie gịnị akwụkwọ Hmm? a ga-azụ ya o kwuru o kwesịrị iri nri mgbe o kwesịrị iri nri ahụ yaba ya e buje ụlọ ọgwụ Hmm? tinyekwa nke isii ọrụ nnochite anya n'ọrụ ọzụzụ a asị na asị na nne na nna zụchaa ụmụaka ụmụaka ha mee gịnị azụọ ha Hmm? ya bụ ihe ọbụla e kwesịrị imere ụmụaka mgbe ha dị nwatakịrị ka ha nwee ike ito ndị gị be ha bụ gịnị ọzụzụ ọ nne na nna na-eme gịnị na-eweta ya ma nri a ga-eri n'ọnụ ma akwa a ga-eyi n'ahụ ọrụ dịrị gịnị nne na nna nri a ga-eri n'iga ọ ya bụ ya bụ kpatara ọrụ nna Ọ- nne ya gidi bụ ọrụ nna ebe obibi niile ma ọ ọ dị ya bụ, ị na-aya ọ bụrụ na ịbata na be unu ị na-anụ ma ị na- ị na-anụ ka ka esi akọ akọ maka akọ- akọ- akọ- akọrọ ndị be unu ị nụ ya na ntị ka ihe ị ga-eme ị ga-asị ha wa gị ma ya ji ha ji akọjọ ndị be unu o wee eziokwu maka na ọka ịma si ichekwa ochekwa chekwa chekwa isi ya eche isi isi ya okpu awọ ma iche isi ya nche megide ọ naanị ike ya mmadụ na-echekwa onwe ya chekwa ezinụlọ ya maka gịnị echi ka ndụ doro ha gịnị ogologo ghọtara ya a na-akwado n'ụlọ eji apụ n'ezi ana igbo anyị tupu ị bịa n'ezi ị ga-ebere china ibe gị mma a sị na chena iji gị zatụrụ ngwa eziokwu esi n'ụlọ mara mma me gịnị tupu e mee gịnị tupu ị pụọ n'ama ọrụ ịlụ ebe obibi ịlụ ebe obibi ọ bụghị iwu na nna ga-alụ mana ọrụ dịrị nna ka ọ bụ hmm? ọ bụrụ na nna nna ga-arụ nke ọ ga-arụ mgbe nke ya itotezi ebe nwa itotezi chọzie ịrụ nke nnukwu zi ị ma asị na ọ nna ga-arụrịrị ya ị ga-arụ ya so ịlụ ịlụ ebe obi dịrị ma nwatakịrị ma nwa ma nna ọ bụrụ na nna bụ mgbe nna mgbe nna mgbe nna nọ mgbe mgbe nna nọ n'okoro ị ga- ị ga-eche ka nna rụọ ya nke ị ga-eme ị ga-arụ ya n'anya. Hmm? mana ọrụ dịrị nna bụ ọrụ gịnị ịlụ ebe obi sọsọ mmadụ ihe na-ewe na-anọ ebe ebe nwere ebe obibi ọ ga-abụ mmiri zobe ọ banye anwụ na-acha ọ banye ekele ndị Igbo gwa ha na mmadụ bịa ekene onye ahụ enye nsọpụrụ akwanye ugwu ọrụ nkụzi ya bụ ọrụ dịrị n'ezinụlọ maka ịpụta n'ama ka i si eme n'ama gosiri ka ndị be unu si eme na be unu a ga-asị na na ndị be unu azụ- azụkwa nwa nke a azụ azụkwa ya azụ ma ị na-eme ezigbo ihe asị ehe na ama ama ama ama na- ama ama nne ma nna ya ha bụ ha bụ ezigbo mmadụ ya bụ ọrụ dịrị nne na nna bụ ịkụziri ụmụaka ha nkụzi ekele nrube isi ikwu eziokwu ịga ozi dị iche iche ee n'ime ihe ndọtụ ụbọchị gịnị dị mma ọrụ ọmụmụ nke a bụ ọrụ dịrị nwaanyị n'ezinụlọ nwaanyị nwaanyị na-amụ nwa Mm? nke a nke a bụ ọrụ ọrụ maka nnọchite anya ọrụ maka- maka bụ nna na-anọchite anya ezinụlọ na na na na n'ilo Mm? Mm. ekwuru ya ee ngwa ngwa anyị ga-agazi n'ọrụ dịrị ọrụ nna na ezinụlọ kwụsị nwayọọ o jide ya Hmm? kwụsị ọ bụ ịkwụsị ọrụ ike. nna ịhụ ezinụlọ ya na-eri nri otu o si kwesị ekwesị nna na-arụ ebe obibi ya na ndị be ya ga-ebi nna ka ọ dịrị imezi ihe ọbụla mebiri n'ụlọ nna na-anọchite anya ezinụlọ ya n'ọgbakọ ezi- n'ọgbakọ n'ọgbakọ ọgbakọ obodo ma ọ bụ ọha na eze nọmba 4 nna na-anọchite anya ezinụlọ ya n'ọgbakọ obodo ma ọ bụ n'ọgbakọ ọha na eze nna na-ahụ na ụmụaka ya ụmụ- ụmụ- ụmụaka na-eyi akwa n'ahụ nna na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ụlọ ọgwụ ahụ adịghị ya mma nna na-enye ndụmọdụ n'ezinụlọ ya nna na-ekwu ka ezinụlọ ya ga-adị ihe a ga na-eme na nke agaghị na-eme ọ bụ ọrụ nna ịhụ ezinụlọ ya n'anya ọrụ nna ime gịnị ịhụ ndị be ya n'anya hmm? nne n'ezinụlọ ọ bụ ọrụ nne ịhụ ezinụlọ ya na ezinụlọ ya riri nri ma rie ya n'oge ọ bụ nne na-aga ahịa azụ ihe ezinụlọ ga-eri ọ bụ nne na-akụziri ụmụaka ndị nwanyị ka esi esi nri ọ bụ nne na-ahụ n'ezinụlọ ya na-adị ọcha ọ bụ nne na-ahụ na nwata ọbụla ahụ adịghị na-aṅụ ọgwụ ya ka o siri kwesị nne na-enyere nna aka n'ọrụ ọ bụkwazị ọrụ dịrị nne ịhụ agagala m na ọrụ ụmụaka ọrụ nne na ezinụlọ a ga-ebido ebe a Ọ ga- ebe a bido? ebe a ọ bụ ọ bụ nne na-ahụ n'ezinụlọ ya na-adị ọcha ọ bụ nne na-ahụ na nwata ọbụla ahụ adịghị na-aṅụ ọgwụ ka o siri kwesị maka ọtụtụ ụmụaka ikpo ihe ọgwụ awụnye n'isi bed sị na ha aṅụgo ya ihe na-ebe na-ebe ma nne ga-anọ nso hụ na nwa ahụ gịnị ọgwụ te na ṅụọ ya maka gịnị ahụike ya nne na-enyere nna aka n'ọrụ ezinụlọ ọ bụkwa ọrụ dịrị nne ịkụziri ụmụ ya ndị nwanyị ka esi aza ụlọ ka esi ehicha ụlọ asakwazi akwa ọ bụ ọrụ dịrị nne ịhụ di ya na ụmụ ya n'anya n'ikpeazụ nne na-anọ ụmụ ya nso mara ndị ụdị enyi ha nwere n'ezinụlọ nke mbụ bụ ọrụ ichu mmiri ya bụ ọrụ ụmụaka nke mbụ n'ọrụ ụmụaka n'ezinụlọ ọrụ ichu mmiri nke abụọ bụ ọrụ ịsa akwa ọrụ ịkpata nkụ ọrụ ịsọpụrụ nne na nna na ndị na ndị tọrọ ha na ndị tọrọ ha ọrụ ilekọta ụmụnne ha ndị obere anya ihicha ụlọ ọrụ ọrụ ma ọ bụ n'ahịa ihe ọrụ nna na-arụ ọbụla n'ọrụ ugbo bụ ọrụ ọrụ buru ibu ọ bụ ọrụ dịịrị ụmụaka ikpocha ọwa mmiri ọ bụ ọrụ ụmụaka ịhụ na gburugburu be ha na-adị ọcha ọrụ ịsa afere dịkwaziri ụmụaka n'ezinụlọ ọrụ ịsa afere

e nwekwa ụdị ọzọ nke bụ ebe nwoke nụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị mụta nwa maọbụ ụmụaka ee, mgbe nwoke mụrụ- mgbe nwoke nụrụ nwaanyị o wee oge ezinụlọ nke ya ezụrụ ya ahụ o nwee ike nụọ nwaanyị abụọ bụ ụbara